Umenewu ndi mkangano waukulu kwambiri, ndi mkangano waukulu, koma mkangano wa kumaini umene mukundifunsa nkhani zokhudzana ndi kumaini, nditero kuti umenewu ndi mkangano waukulu wa dziko lonse, udayambira kumwamba mpaka udadzathera ku dziko lapansi. Pamene tikuyenda ulendo wa nthawi ya pansi pano nkhani yokhuzana miyala, tidzakocheza pamene Yesu Khristu akubwera kudzamaliza dongosolo la nthawi ya pansi pano. Iye adzata. Wolemba buku la Danieli, chaputa chake chosiriza, makamaka chaputa chachiwiri, ku ndime zosiriza za 44, 45, Akuti, Ndawona phiri, ndipo paphiripo panali mwala umene unali kusemedwa, mwala wosema koma wopanda manja. Akuti udatsika mwala umenewu n'kukafika ku fano kumapazi kwake, ndi akuti unapera ndi kutha maufumu onse akudziko lapansi. Mkangano wokhuzana ku mayini wa miyala umenewu udzatha ndi mwalanso. Simunamve? Nkhani yokhuzana ndi miyala imene achimwene mwafunsa kufunsa kudzera pa admin desk kapena kuti pa tebulo la adindo. Mwafunsa nkhani yokhuzana ndi miyala. Kufunsa kwanu mwanena kuti nthawi ina yake m'bale wanga Twaibu munkafotokozera ulendo umene mudayenda ndi mdierekezi ndipo kunena kwanu m'manena kuti adakakuonetsani madera ena amene kumakumbidwa miyala ndipo munanena kuti iye adakuwuzani kuti chuma chonse cha ine kumene ndimachibisa ndi miyala ya mtengo wapatali kukufotokozera kwanu mudaonetsa ngati kuti miyala amene akuyang'anira ndi satana mdierekezi nanga ife Pakuti ndili kuno ku Mozambique, bizinesi yanga ndi yokumba miyala komanso ndimayesa kupanga kafukufuku wokwanira wa miyalayi, kudziwa kumene imapezeka, kudziwa mmene miyalayi tingaifukulire komanso kudziwa mmene miyalayi tingaisamalire. Timapanga zimenezi mmene takumana ndi ma audio tikumva kuti Dipatimenti ya miyala, Satana adakutengani kukakuwonetsani kumene kuli chuma chake. Kutanthauza kuti miyala ya mtengo wapatali ndi chuma cha Satana Mdyerekezi. Malinga nkulankhula kwanu kwa mu audio imeneyo, mwanena kuti patha zaka zingapo chifotokozere nkhani imeneyi. Lero mmene funsoli landipeza, ine m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamidi Ali ndikuyankha. Koma kuyankha kwanga ndikuyamba ndi mawu akuti, mkangano waukulu ku maini. Mkangano waukulu ku maini. Ndithu, dziko lapansi lidayamba ndi miyala, ulendo wa satana adachokera pa miyala, ndi miyala yomweyo imene idzatsike kudzamuwononganso. Zodabwitsa kwambiri. Likuoneka ngati kuti dziko lamangika ndi miyala ya mtengo wapatali. Chifukwa chakuti mtengo wapatali wa kumanga kwa dziko lapansi wachitikira ku miyala, woipayo adasankha kudzakhalanso ku miyala komweko. Koma funso limeneli, kuti ine ndiliyankhe bwinobwino, kukupatsani chithunzi cha mmene nkhani ya miyala ilili, mundilole kuti ineyo ndilowe ku Baibulo kumene ndiziyesako kupeza mavesi awo ndi awa okupasani chithunzithunzi cha nkhani yokhuzana ndi miyala. Mwachidule, kuli bizinesi ya miyala kunja kuno imene anthu amagulitsa miyala ya mtengo wapatali. Ndipo tikangonena za miyala ya mtengo wapatali, pafupifupi ngati simudziwa ndiye kuti mukunena kumene kumachoka chuma cha dziko lonse lapansi, kwa azungu ngakhale kwa anthu akuda. Mukangonena za miyala ya mtengo wache wapatali, imeneyi ndi imene ikuchita dziko, kukonza dziko, kuchita shape the world ndi miyala ya mtengo wache wapatali. Ngati mumamva kuti oh, kale Tsopano, masiku akubwera, monsemo mutatu ndi miyala imene imapanga dominate. Lerolo, m'badwo wamakono, ngati ukuwona zinthu zachilendo zimene sitimayembekezera kuti zingakhaleko, za technology, imene ikuchita ndi miyala. Tsono ine kuti ndikuyankheni nkhani ya miyala, sindingoyankha kuchokera ku experience yanga ya kukhala ndi satana zaka 17 ndi kuti mkatikati mwa ulendo wa kucheza naye tikupita kumapeto kotuluka chipembedzochi tidakaona madera a miyala kumene adatiuza kuti mchuma chake, sindiyankha zongokhudzana kuti anandionetsa miyalayo ayi. Koma tsopano ndiyankhula ndi inu kupyokera m'Baibulo kuti ndikupatseni chithunzithunzi. Ndipo chithunzi chimene Baibulo likupatseni pa bizinesi ya miyala chikupatsani mayankho akuti muchite. Tiye tiyambe kuyenda limodzi m'ulendo umenewu. Ulendo umenewu ndifuna ndikupatseni chithunzithunzi cha nkhani imeneyi. Choyambirira, tiye tiyende limodzi Tipite ku buku la Ezekieli chapter nambala 28, tichite ndi vesi nambala 13 mpamene tiyambire. Mumve. Unali mu Edeni, munda wa Mulungu, mwala uliwonse wa mtengo wache unali chofunda chako, saladiyo,

Vesi nambala 13 akutipasa kuti unali mu Ideni. Koma tsopano mukamalimva Baibulo kunena za miyala, Ideni ndi dziko lapansi. Mukawerenga chaputala nambala 2 cha Genesis chapter number 3 cha genesis akufotokozerani za misinje inayi ndipo akunenanso za misinje inayi imeneyi ndi akufotokozeranso miyala ya mtengo wache wapatali imene mulungu anayiyika ndiyambe kuyankha kuti Kunena kuti kupanga bizinesi yokumba miyala ntchimo ndikhala kuti ineyo ndikunama bodza chifukwa sindikunena zimene Baibulo likufotokoza. Kutenga mwala paokha Mulungu analenga mwala ngati chinthu cha mtengo wache wapatali ndi mapulani atsogolo lonse limene lidzakhalapo mpaka pamene dongosolo la nthawi ya pansi pano liti lidzidzafika pokocheza kapena kuti kutha. Anayika mmene dziko lidzayendere ndipo kutukuka, kusuntha, kuchuma, kulemera, kusauka kapena kupita kutsogolo kwambiri kwa dziko kudzayenda limodzi ndi chuma chimene Mulungu anachisunga, chimene ndi miyala ya mtengo wache wapatali. Kotero kuti kukumba mwala si tchimo chifukwa Mulungu anaika chimenechi ngati chuma cha ana a Mulungu ku dziko lapansi. Ndipo mukawerenga Ezekiele 28 vesi namba 13 akupasani maziko aku munda wa Ideni kumene akuti munali mwala wa mtundu uli wonse unali m'menemo koma akuutcha kuti wa mtengo wache unali m'menemo. Tsono Baibulo likanena kuti wa mtengo wache akunena kudula komanso upamwamba Unyezinyezi umene Mulungu adauyika ulemerero, future, ya munthu adaiyala mmunda mwa Edeni koma future yo anaibereketsa pa miyala imene adaika mkati. Kotero kuti mukangonena kuti kukumba mwala nkulakwa ineyo ndinena kuti ayi, miyala ndi cholowa chimene Mulungu adapereka ngati chuma cha ana a anthu amene adzakhala ku dziko lapansi. Chifukwa chake, polenga Edeni, anaika madzi, anaikanso mwala. Zinthu ziwiri zimenezi, madzi ndi mwala, ndi mmene mumatuluka chuma cha dziko lonse lapansi. Sichichokera mumlengalenga ayi. Chimachoka ku madzi. Mupeza agirikacha imene imatulutsa mmera umene dziko lonse lapansi limadalira. Mupeza kuti pansi pa madzi palinso miyala imene ikasweka imatulutsa oilo, mafuta, amene anthu amadalira n'kulemera nawo. Mupeza kuti anthu a dziko lapansi ali ndi miyala ngati golide, Ndi miyala ina ya mtengo wapatali imene yatchulidwa pa vesi limeneli imene mayiko amayendera. Kulibe dziko limene linalemera kuposa mu zinthu zimene zalembedwa m'Baibulomu zimene Mulungu adapereka kuti anthu akagwiritse ntchito. Choncho, mmene ndikukuyankhani m'bale amene mwafunsa funso limeneli kuchokera ku dziko la Mozambique, Mumve kuti mwalawo paokha ndi cholengedwa chimene Mulungu adalenga m'masiku 7 adaona kuti zinthu zimenezi zinali zabwino, ndipo chimene Mulungu wachiyesa chabwino, ndi chabwino basi. Timvane pamenepo. Koma tsopano mwina munali ndi funso limene mwafunsali, ndiliwalitse. Mwafunsa kuti ndi chifukwa chani Satana ankakakuonetsani miyala ya mtengo wace wapatali. Kapena ndinene kuti, funsolo libwere kuti, nanga ankakuonetsani mitengo yace yapatali conco, iyeyo nkucita kelemu kuti zinthu zimenezizi ndi zace? Cifukwa? Tsono tiyeni tiyambe kutsatira Baibulo. Mupeza kuti mkangano wokhudza na miyala sunayambire ku dziko lino lapansi ai. Mumve vesi namba 14 ya Ezekieli chaputa namba 28, pamene tsopano Satana zikumkhuzira nkhani za miyala. Ndi chilengedwe cha Mulungu, Mulungu adazilenga kuzipereka kwa ana a anthu. Koma Satana mdierekezi, musaiwale kuti amabwera kudzachita dominate pa zimene Mulungu adalenga zija, nkupusitsa wanthu, nkuwatsogolera wanthu, nkuikako ulamuliro wace, kuti munthu, pokhala mu zimenezo, ndi nzeru ndi dingaliro zake za woipayo, chinthucho chikatsogozedwenso moyipa, ndiye chikawononge ambiri, koma chiri choti Mulungu anachilenga kuti chikasamale ambiri. Tamverani! Mkangano ku maini. vesi namba 14 unali kerubi odzozedwa wakuphimba ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika unayendayenda pakati pa miyala ya moto sakumva munthu. Baibulo likuyamba kutifotokozera mukapita pa vesi nambala 14, mwina mpamene padafunika kuti vesi nambala 13 idzakhale, 14 ikadakhala pamwambapa, chifukwa mupeza kuti akunena kuti unali kerubi odzozedwa wakuphimba. Tsono apa akunena za satana uyu amene adanditenga ine kukandionesa miyala kuti ndi yache. Baibulo layamba kumfotokoza kuti adali kerubi wakuphimba. Ndipo ndidakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Mumve pamenepo. ndiye kuti tsopano baibulo likutiuza kuti adamuyika mu ulemerero wache ndi akuti adamuyika pamwamba ndi ankayendayenda baibulo likuti anayendayenda pakati pa miyala ya moto tsono mukamaliwerenga baibuloli nkhani yakuti mwala mwala mwala muzapeza mavesi osatsikira pa 240 kapena ndinene kuti mudzapeza mawu akuti mwala mwala satsikira 240 times mawu amenewa chifukwa chani lerolo nkanati ndikuyankheni bwinobwino mothandizidwa ndi ambuye mukanatha tsopano kuzindikira kuti kodi mwala ndi chani m'baibulo ndipo mwala unanyamula uthenga wanji ku dziko lapansi Baibulo lautchula mowirikizawirikiza mwala. Ndi nkhani yodabwitsa kwambiri. Musaiwale kuti ngakhale Yesu Kristu ndikuyerekezedwera ndi mwala, ndipo mmene asanabwere ankadziwika kuti kudzabwera mwala umene udzakakhale ku maziko a nyumba ya Yehova. Mwala umenewu, musaiwale ayi, zimenezi akulongosola ndi Yesaya. Tamverani. unali mwala umene unabweretsa great controversy pakati pa ophunzira ndi iye pa mateyu chapter number 24 akunena kuti mwauona mwala uwu sudzakhala mwala pa mwala unzache kodi zinkati chani unali mwala umene unachoka kukakhala pa khomo yesu khristu atayikidwa m'manda ankadikiriridwa pa khomo ndi mwala Nkhani imeneyi ndi yosautsa kwambiri. Ngakhale Lucifer nthawi ina akulankhula ndi ife kutifotokozera, adafotokozanso za mwala umene udatchingidwa pamenepo kuti kodi iyeyo ankaona kuti ndi mwala? Nanga chinkaoneka pamene paja kuti chatseka pakhomo paja chidali chani? unali mwala. Muone kuti mwala omwewo akuti akadzatha maboma a dziko lonse lapansi mu ufumu wa kumapeto umene tili inu ndi inewu, tikudikira cha? Tikudikira mwala umene udzachoka m'phiri ndi manja opanda osema kudzaphwanya mapazi a fano limene Danieli analiona. Unali mwala. Musamayese kuti mwala ndi chinthu chawamba ngati mukuwerenga Baibulo. Tiphunzira bwino nkhani imeneyi pokhala kuti ndikuyankha yankho. Mumve chimene ndikuyankha mchimwene wanga. Pano tapeza kunena kuti akuti iyeyi ankayendayenda pa miyala ya moto Tsopano mukamva kuti amayendayenda pa miyala ya moto, ndiye kuti nkhaniyi ya maini ikuchokera kumwamba. Ndiye anachita kugwa kuchoka pamenepa. Now, mumve vesi nambala 15, akuti, Unali wangwiro m'njira zako chilengedwere iwe, mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Chinapezekera kuti? Ali pakati pa miyala. imene ankayendayenda. Now, pamene Satana ankagwa kuchoka kumwamba, anali ndi chithunzi chonse cha miyala ya mtengo wapatali yopezeka pa phiri, mpaka panali miyala imene imayaka moto, kuimira chilungamo cha Mulungu, pakati pa phiri lopatulika ankayendayenda n'kumaiona miyala koma ya moto. Tsopano wathawa moto chimene chinali chilungamo cha Mulungu chakanika kuti akachisunge. Koma vesi namba 15 akuwuzani kuti a udali wangwiro m'njira zako chilengedwere iwe mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. mupeze kuti chiyambi cha kupezeka chosalungama mwa Lusifala chinapezekera pakati pa miyala. Tsono nthawi zonse nchifukwa chake mudzaone kuti mukamanena za chipembedzo cha satanic chimaimira kwambiri ku makobiri chifukwa chinachita dwell pa miyala ya mtengo wapatali imene ndiye mtima wa dziko lonse lapansi ndi kumene kumakhala munthu ndi chuma. Now, kuchokera ku chuma chimene chinkaoneka pa phiri lokongola la Mulungu lopatulika ndi kumene anachimwira Lucifer atayiona zavuta kuti akayigwiritse ntchito akayiyuze chapezeka chosalungama mwa iye ndiye akuti anamthamangitsa namgwetsera ku dziko lapansi now mmene anamgwetsera ku dziko lapansi anakapezanso kuti ku dziko lapansili mulungu walenga munda wa ideni ndiye wayikanso miyala ku dziko lonse lapansi ya mtengo wapatali yakuti ana achilungamo a mulungu adzayigwiritse ntchito mu nthawi imene anthu adzakhale ndi moyo ku dziko lapansi lusifala mmene akubwera akuzapeza kuti kuli dziko lapansi kumene Mulungu waika kale miyala. Ndi chifukwa chake vesi nambala 13 ikupaseni yankho. Taimvereni, akuti unali mu Ideni, munda wa Mulungu. Mwala uliwonse wa mtengo wace unali cophimba cako. Tiye tiwerenge bwino. Unali mu Ideni, mmunda wa Mulungu, iweyo. Mumve pamenepa, iwe Lusifa, vesi namba 14, Utachoka pa miyala yoyaka moto, chosalungama chapezeka mwa iwe, unathamangitsidwa. Pokagwa, vesi namba 13, akuti unakakhalanso mu Ideni. Kutafika ku Ideni, unakapezanso kuti kumene kuku kuli miyala. Tamvera, zimene baibulo likunena unali m'munda mu ideni mwala uliwonse wa mtengo wace unali chofunda cako muzimvesa bwino pamenepo wachoka uku watipeza pa ideni pa ideni paja akupeza kuti muli miyala ndi akunena kuti iyeyi anafunanso kuti mmene mumu adzikafunda ndi amakhala mu ideni nkumayang'aniranso miyala ija timvane apa wachoka ku miyala ku phiri la mulungu kutsika ku dziko lapansi ali pa miyalanso so muona kuti mbali yakuti mulungu anayika miyala ku dziko lapansi ndipo anayipereka ku anthu chimenecho ndi choonadi muchipeza pa genesis chapter number 2 nkhani imene ndiyoona Now, koma tsopano zakutinso mdyerekezi kumene ankachoka kwa anagwa pa miyala ya mtengo wace wapatali yoyaka moto, ndi kuti anachoka pa miyala ndi chilakolako ndi chithunzi chonse chakuti munthuyi zinali pabwino akufikiranso pa miyala m'munda wa Edeni. Ndingayerekezere kuti a Big Joe ali ku America, Ndiye pamene ali ku America akukhala mwabwino. Zakanika kumene kuja achotsa ntchito. Kuchoka ku America sangakafikire kumudzi kwa Zintambira sizitheka ayi. Adzajomba mtauni ya Lilongwe chifukwa iwowa ndi city to city. Tsopano muona kuti akuchoka ku miyala pobwera ku dziko lapansi, akufikiranso pamene panali miyala paja. Ndi mimene ma vesi awiriwa akutipasira chithunzi. Now, ngakhale ntalekeza pamenepa m'bale wanga kukuyankha, kukhala kuti uli ndi chithunzi tsopano kuti nchifukwa chake Brother Twaibu anatengedwa ndi Lusifalayi ulendo kukaonetsa miyala imene iyeyi amapanga declare kuti ndi yache koma si cholengedwa chakuti iyeyi adalenga ayi ndi wadyera iyeyi zamkanika kumwamba anabweranso pano na mukawerenga vesi mosamala vesi namba 13 akuwuzani kuti unali mu Edeni tsono chichewa chakuti unali chikutanthauza kuti adakhalamo koma adachotsedwamonso mundamo Ndiye kuti tsopano kuchokera nthawi imeneyi, mau akuti unali mu Edeniwa akutipatsa kuti ulamuliro wake ku miyalaku, malingana ndi view ya kuona kwa Mulungu, anamulanda, sizili m'manja mwache, si zake, sikutinso kumulanda koma mphamvu za miyala. ndi mtengo wace wapatali ziri m'dzanja la mulungu koma uyuyu amapita kukachita declare kupezerera umbuli wa munthu ukakhamuka kuti zinthu zimene siziri zace amakazipanga kuti zikakhale zace tsono ndiye kuti ngati mwawerenga nane limodzi vesi limeneli ndiye kuti ndakupasani chithunzithunzi cha Chifukwa chimene Lusifara adanditengera nkukandionetsa kumene kuli chuma chake. Taona pano, Baibulo, kuti uyuyu amayenda m'miyala n'kupitanso ku miyala. Adachoka ku miyala, vesi namba 14, 28, Ezekiele, anakakhalanso ku miyala, vesi namba 13, 28, Ezekiele. Ndikhulupirira kuti inu ndi ine tikupita koma momvana. Tsono ndi chithunzi chimene ndakupasani pamenepopocho. Musalekezere pomwepo ayi. Pamene tikuchoka pa vesi limeneli tiyeni tibwerere mu mtunda vesi nambala 11. Ndiye akunena kuti, Nandidzeranso mau akuti, Wobadwa ndi munthu iwe, kweza nyimbo ya Turo, yolirira mfumu ya Turo, nuuziti kwa iye, Atero Yehova wa makamu, Wokomerera muyezo ndi chizindikiro, wodzala ndi nzeru, wokongola komanso wangwiro. Unene kuti Mulunguyi ndi wokomera nzeru wodzadza ndi ungwiro wonse. Now, ngakhale kuti chuma chimene chimayendetsa dziko lonse lapansi chilibe kuthekera kobalalitsa ungwiro wa Mulungu, Koma Satana Mdyerekezi amafuna kukawononga ungwiro wake wa Mulungu kapena ungwiro wa anthu a Mulungu kudzera mu chuma chimene Mulungu adachipereka kale kwa ana ache. Iye amangofuna kuti akakhalepo ngati mwini wache ngati ndagwira, nkumakasokoneza nkumakapereka mitengo yache osati mitengo ya mwini wache Mulungu. ndi ndagwira kumiyalako tsono ine ndinganene kuti ndikuchenjezeni kuti amene mumakumba miyala kumiyala kuli ndagwira amene ndi mdierekezi mwamuona adakachita undagwira pa phiri Ndi adakapezana ndi miyala ya moto, imene inkayimira chilungamo cha Mulungu, kuwala kwa Atate wathu wa Kumwambamwamba, mphamvu za Mulungu zidamkanika ndi anagwa kusata pozizira, ndi anapita kukatola miyala imene simazizira, simayaka moto, yozizira, ili m'nthaka, anakayipezerera pa Edeni. Ah, akuoneka ngati akusakaza akuluwa, ndiye akuwachotsanso. pamalo pamenepa. Chatsalira ncha, Yobu anakumana nawo akuyendayenda m'dziko ndi kupitapita momwemo, kuzungulira malo olekanalekana kumene kunadzadza miyala ya mtengo wache wapatali, nkumanena kuti, Nkwanga, kusali kwache. Ndikhulupirira kuti inu ndi ine tuyendetsana bwino. Koma mukachoka pa vesi nambala 15 ndi mukapeza vesi nambala 16 akuwuzani kuti mwakuchuluka kwa malonda ako unadzadza mkamwa mwako ndi chiwawa ndi uchiwawa chifukwa chache ndinakukantha kukuchotsa pa phiri la Mulungu ndipo ndinakuwononga kerubi wakuphimba iwe, kukuchotsa pakati pa miyala ya moto. Ndikhulupirira kuti tikumvana pano. Tsono umenewu ndi taitolo yake ndikunena kuti mkangano kumaini. anathamangitsana kuti akachite akakhale mwini wake wa maini imeneyi ndi akuti ndinakuthamangitsa ndi kukukantha kukuchotsa pa miyala ya mtengo wache wa moto kapena kuti wapatali kapena kuti miyala ya moto ndiye tsopano pamenepa pokhala kuti ndikungoyankha funso padafunika kuti likhale phunziro kuti tsopano tiyambe kuona kuti kodi akati miyala ya moto ndi iyi yozizira ya ku Edeniyi imalekana bwanji imeneyi. Koma chachidule ndikufuna ndikuonetseni kuti apa mwamuona ali mu mlengalenga wagwetsedwa pa phiri la Mulungu. Kuchoka ku phiri akupita ku munda wa Edeni. kumene adakapeza yozizira, uku kulibe yamoto, koma uku kunali miyala ya moto, imayaka moto. Mu vesi namba 14 akutiuza kuti unayaka moto, vesi namba 16 akutiuza kuti inali ndi moto. Tamverani pa vesi namba 17 unazikuza mu mtima ndi nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako ndakugwetsa pansi ndakuyika pamaso pa mafumu kuti kuti akupenye kotero kuti kuti atsike iyeyi adzayambe kupenyedwa ndiye baibulo likuti ndakuyika pakati pa mafumu kuti akupenye now mukafika pa chapter number 17 kapena ch- chapter number 7 verse number 17 ya 28 ezekiel ndiye kuti pamenepa ndinafunika kuti ndikupaseni nkhani ina ya ndondomeko ya m'mene dziko lapansi layendera pogwiritsa ntchito miyala ya mtengo wapatali kuonetsera kuti satana waikidwa pakati pa mafumu koma still more amauza mafumuwa kuti miyala yonse ya dziko lapansi ndi yache. Atafika pakati pa mafumu satana anayamba kutani? Mutenga America. ngati mfumu imene oyipayi adafika pamaso pake. Ndikutengereni France, ndikutengereni Russia, ndikutengereni Germany, ndikutengereni China, Korea, South Korea, North Korea. Mudabwa kwambiri kuona kuti ndi zoona iyeyi mdierekeziyi ali pakati pa mafumu Mafumu ake ati amene miyala ya mtengo wapatali ili kudziko lapansi, iyeyi tsopano amapitabe kumiyala kuja n'kumakawapatsa mafumu amene wakakhala pakati pawo? Ndiye kuti nkhani imeneyi mukaifufuza, ikutengerani kudzakuikani mu nthawi ino. Tiyeni tsopano muone kumene kuli miyala imeneyi. Atanditenga tsiku limene Lucifer anandionetsa kwambiri chigawo cha ku Africa chimene chimachita own miyala yambiri pafupi 70% ya miyala ili ku Africa. Koma verse number 17 akukuwuzani kuti anamtenga ndi kukamuyika pakati pa mafumi mafumu kuti adzimpenya. Tsopano ndikuonetseni kuti wakhala pakati pa mafumu. Ndikuyankha funso lakuti mudanena kuti mdierekezi anakakuonetsani kumene kuli chuma chake. Tsopano ife mudanena kuti chuma chake chagona ku miyala ya mtengo wapatali. Ndipo mudaitchula ina maina mpaka Daimondi, Golide mudamutchula. Inde. Ifetu timakumba zimenezi n'kumagulitsa kudziko limeneli. Kodi mutitsimikizira kuti chani inuyo ngati brother Twaibu potiyankha audio imeneyi? Usiku uno ndikuyankha funso limeneli kugwiritsa ntchito foni yangayi kutepa kuti ndikutumizireni ngati audio. Tamverani, mpingo, lero. Tamuwona Satana uja kuti atazikuza mtima chifukwa cha kukongola kwake, kuchoka pa miyala ija, vesi namba 14, anakamuika pakati pa mafumu, atamchotsa pakati poyaka moto, vesi namba 16, anakamuika pakati pa mafumu, vesi namba 17 ya Ezekieli chapter number 28. Tsono mukampeza pakati pa mafumu apa ndi chifukwa chake anali ndi ulamuliro otenga ma membala ake amene anali ngati ma MP, ma ministala ake, amodzi mwa iwo ine, kudzandionetsa kuti akuchita dominate pakati pa mafumu pogwiritsa ntchito miyala ngati chuma chake chimene mafumu ambiri a dziko lapansi amalondola kwa iyeyi chifukwa chakuti miyalayi ili m'dzanja lache. so chinthu chimenechi ndi chimene ndimati mpingo muchimvetsetse koma kuchitsatira ndi chidi pakuyankha funso limeneli mwachiona chuma iye ali pakati pa miyala mukangotenga kuti mayiko omuzungulira mupeza kuti mayiko onse aku africa ali ndi chuma chimenechi zikuyenera mu ulosi wakumapeto Tikadzafika mu 2025, zibisika zimene zinali pansi zidzaonekera. Ulosi wofotokozedwa ndi Yesaya chapter number 45, pogwiritsa ntchito mfumu ija Koresi, ponena za chuma chobisika chimene chidzatuluka ku dziko lapansi. Now, mukaona kuti pofotokozera nkhani imeneyi kuti mkulu ameneyi ali pakati pa miyala imeneyi, mubwere limodzi lero muzampeza kuti dziko lonse la ku Africa ndi limene lakhuta ndi miyala imeneyi, ndipo iyeyi ndi amene akuchita dominate pakati pa miyala ija. Lero mulione dziko la Africa kudzera mwa pulezidenti amene mukumumva pano wavutayi, Ibrahim Traore. Ndi chani chikuchitika? Mayiko, mafumu, pamene mdyerekezi uja adakaponyedwa pakati pa mafumu, mukapeza kuti mafumu ambiri a dziko lapansi chidwi chawo chili kumyala. Lero wachoka m'manja mwa France akukagwa m'manja mwa Russia. Kodi a Russia akufunanji kwa Ibrahim Traore nanga a Russia akufunanji ku Africa kuti akapange bungwe lawo? Ndi chifukwa chakuti under the influence ya oyipayo pa vesi 17 yakuti iyeyi amponya pakati pa mafumu kuchokera pa miyala yoyaka moto akuchitabe dominate ku maini. Mchaka ine mutu wache ndikuti mkangano ku maini. waukulu kwambiri umene pakadali panopa tsopano mutha kuwuona kuti ngati mayiko azungu olemera kwambiri analemera chuma chawo anachitenga kuti ndi chimene mulungu anabisa pansi pa buku la genesis komanso pa Ezekieli. Miyala iyi yonse mukuyimva kuti inali mu Edeniyi ndi imene inamwazikana ku dziko lonse lapansi imene Satana Mdyerekezi amachita kelemu kuti ndi yake. Ndiye popeza ali pakati pa mafumu, amawuza mafumu kuti chumachi n'changa. Ndi chifukwa chake ma head of state a dziko lonse lapansi amachita bow kwa Satana Mdyerekezi kuti awawululire chuma chimenechi kuti chinagona pati. awaonese kuti golide ali pati, siliva ali pati, ndi amachita lead kumatsogolera kumene kuli chuma. Now, pokhala kuti ndi Satana amene amatsogolera mafumu kumene kuli chuma, ndi chifukwa chake palibe utsogoleri ku dziko lapansi umene umagonjera malamulo a Mulungu, koma timagonjera malamulo a Satana. Chifukwa chani? Satanayi ndi amene ali ndi title deed yomaopseza nayo anthu artificial title deed ya myala kapena kuti fake title deed ya miyala kumene kuli original title deed ya migodi ku miyalako ndi kwa mulungu koma palibe munthu amene amapita kukayilongosola bwino nkhani imeneyi kuti tikazindikire kuti miyala yonse ya mtengo wapatali ili m'manja mwa ife ndipo title deed ili ndi mulungu Now, tamverani. Nchifukwa chake Yesaya, pamene Yesu Khristu akubwera ku dziko lapansi ngati kulosera, mutamva chimene Yesaya akuchifotokoza momveka bwino pa buku lake la Yesaya, tiwerenga nawo Yesaya chapter number 28 tiyeni tichokeni pamenepa tipite ku yesaya chapter number 28 timve chimene baibuloso kumeneko likufotokoza yesaya chapter number 28 mutaona kuti pali kupombonezeka pa nkhani ya miyala ya mtengo wapatali Yesaya 28 tichita ndi vesi nambala 16. Akunena kuti, Chifukwa chache Ambuye Yehova Mulungu atero, Taonani, ndiika m'Ziyoni mwala wa maziko, mwala woyesedwa, mwala wa pangodya, wa mtengo wache wapatali, wokhazikika ndithu, wokhulupirira sadzafulumira. mutayima pamenepo muyambe kuchita chidwi. Yesaya mneneri akuona masomphenya kumwamba ndi akumuona Mulungu mdzanja lache muli mwalanso. Ndi akuti mwala umenewu anauona akukawuyika ku maziko a Ziyoni. Ndi nkhani yokolana koma yomveka ngati mukuchimva chinthuchi ndi khutu la uzimu. Tsono nkhani yokhuzana ndi mwala mukapeza kuti Mulungu akunena kuti ndidzaika mwala ku Ziyoni. Chifukwa choikira mwala pa Ziyoni, mwala wake ndi uti umene akuuika ku Ziyoni? Mupeza kuti akudziwa kuti maboma a dziko lapansi agomera ku miyala ya mtengo wapatali ya dziko lapansi. Now, kuti boma la kumwamba nalonso likapezeke kuti anthu alowamo, nakayenda m'miseu yagolidi malinga ndi kufotokoza kwa Chibvumbulutso chaputa namba 21, payenera kuti pa dziko lapansipa patsikenso mwala umene ouzungulira mwala umenewu akakhala kuti akumba chuma cha mtengo wapatali chimene chikapangitse kuti akapezeke mu Yerusalemu Watsopano, ndaikire maziko ao. Chifukwa, miyala yoyamba imene inagwa ku dziko lapansi inagwetsa Lusifara. Anagwa kuchoka pa miyala yoyaka moto, malingana ndi Ezekiele chapta namba 28. Anagwa, atagwera mdziko lapansi lino kukafika pa Edeni, anayamba kumatenga miyala ija nkumafunda. Anamchosanso mmunda wa Edeni. Chifukwa, ndi miyala imene imamanga maboma a dziko lapansi, mpaka tikunena pano. mukafufuza nkhani zonse za ndale za dziko lapansi ndi chuma cha dziko lonse lapansi muchipeza kuti chinagona pa miyala nayenso mulungu pofuna nikupanga ufumu wake akuyamba kudzayika mwala ku ziyoni mwala wapangodya umene tidzaukhazika ku maziko Ndiye kuti tsopano inu ndi ine tikuyamba kupeza yankho loti kodi mwala ndi chani ku dziko lapansi mwaumuona pamenepa yesaya walankhula chomwechi tamverani mukachoka pamenepa mupeza kuti boma lakumwamba likumangidwa ndi miyala komanso boma la dziko lapansi lagonanso pa miyala

1 Petro chapter number 2 pa 1 Petro chapter number 2 tipeze verse number 5 mumve zimene baibulo pamene palikufotokoza ndi kuyankha funso la miyala ya mtengo wapatali ya dziko lapansi verse number 5 ikuti inunso ngati miyala ya moyo womangidwa nyumba yauzimu kuti mukakhale ansembe oyera mtima akupereka nsembe zauzimu zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Mumve pano, inunso ngati miyala yamoyo, ndiye kuti tili ndi miyala imene tikuyipeza kuti timakumba ku dziko lapansi yapanga boma la dziko lapansi. Ngati dziko lapansi lili lero, tikuona ma limozini, makamuli, mfuti za pamwamba, akasinja, ndege za nkhondo, ma defensive mechanism olekanalekana ogwira zida za nkhondo, zida za pamwamba zochuluka zimene sitingathe kuzimaliza kuzitchula zikupangidwa ndi miyala. tiyeni mupite ku mafoni ku ma iphone chilichonse cha tekinoloji chimene mungachipeze ku dziko lapansi chikuchokera ku miyala chuma chonse chimene aluya amadalira chimachoka ku miyala chifukwa ndi miyala imene imasweka pansi kutulusa oyilo kutulusa mafuta magalimoto mukuwaona akuyendawa ndege zimayendazi ndi miyala kumene kumatuluka mafuta kumenenso kumatuluka siliva komanso golide ndi miyala ikuyendesa boma la dziko lapansi now mulungu nayenso akupanga pulani pogwiritsa ntchito miyala koma ya moyo ndiye kuti kukumba miyala ku dziko lapansi Tili ndi yankho lakuti sikulakwa. Koma tikayang'ana Baibulo, likuoneka kuti ndi Lusifala akubwera kudzakhala pakati pa mafumu kudzalamulira miyala ija. Ndi chifukwa chake mwina ndikachoka pang'ono ku zimene ndawerengazi, mupeze kuti ku migodi yonse imene kumakumbidwa miyala, mizimu ya ziwanda, Satana Mdyerekezi anachitako deploy kumeneku timu zache kuti zikalamulire, zikayang'anire migodi. Ndi chifukwa chake nthawi zonse pamene pali migodi pakukumbidwa miyala pamaoneka zinthu za mizimuzimu eh. Komanso ngakhale kapezedwe ka miyalako kamakhala ka mizimu. Pa mtundatunda munthu amatha kuchoka ku nyumba kwake kukapeza anthu pa mgodipo akhalapo 2 years akukumba. Wina angochoka kunyumba kwache kungofika pa mgodipo kungogwira khasu kha wopeza mwala ulendo akupita nawo wakalemereratu kuposa mmene adalemerera kale. Kupezeka kwa myala kumaoneka kuti kuli ndi ziwandawanda e, kamizimumizimu e. Tiyeni muone mmene anthu amafera ku migodi. Kutanthauza kuti nazonso ziwanda kumeneko zimathanso kutenga ma human sacrifice pa mtunda tunda. Kutereku tili ndi chiwerengero cha anthu ochuluka bwanji amene anafa ku migodi. Ngakhale Malawi yataya angati ku Malawi konkuno ofera ku migodi. Nanga amene anafera maiko a eni. Nanga ku maiko kumweko amene anafa anthu a mmaiko mwawo momwemo. Mukapeza kuti ku migodi kumafa anthu ambirimbiri komanso kupezeka kwake kwa zimenezi kumaoneka kuti kuli lotalelotale, e Pali chinthu china chimene chikupaseni umboni chimwene kuti ku miyalako ziwanda zimayendako. Inuyo mukhoza kukumba mwala lero nkuupeza wa mtengo wache wapatali nkukakhala nawo kunyumba. Tiyeni mugulitse achimwene. Azikuuzani kuti pali mzungu ndiye mzungu ali ndi nzache mzungu. mutenga mwala uja baya ine ndili ndi baya mukapita naye amene watenga mwala wanu uja amakuwuzani kuti mabaya aja abwera ndi awo mutenga mwala uja kumpasa amene mukumpasa uja akuwuzani kuti inenso ndili ndi baya ndili ndi azungu mukamulondola mi- a- ndili ndi mzungu pali mzungu kwa mzungu tikaonana ndi mzungu kwa mzungu mumayenda kwa mzungu kwa mzungu kwa mzungu mwala uja kuti muzapeze kuti mwaugulitsa kukanika mwina ungosowa akutengerani anzanu wapita osadziwika bwino anthu ambiri Ndi opanda nzeru ku mabanja kwawo chifukwa chuma chambiri chimawonongeka pamene akusaka miyala. Umunthu wa munthu osaka miyala umawonongeka. Sakhala mmene munthu amakhalira. Kumaonetsa kuti ku migodi kuli amene kuli malandilodi. amene amayang'anira kumene kuja, chifukwa tapeza kuti analandilidwadi Lusifala pa miyala yoyaka moto malingana ndi mavesi amene tawerenga ku buku la Ezekiel 28 vesi namba 13, 14 ndi 16 akuti ankayendayenda pa miyala yoyaka mu phiri la Yehova. atagwa kuchoka kumeneko, choyipa chitalowa mwa iye, anamgwetsera ku munda wa Edeni. Anakafikanso ku Edeni, kukafikiranso pa miyala. Tsono tapeza pano kuti ku miyala ndi kumene mtima wa Lusifala umakhalako. Ndi chifukwa chake anatenga ena anthu kukawauza kuti miyala ya dziko lonse lapansi ili m'manja mwanga. koma zomveka ndi zakuti miyala ndi chilengedwe cha mulungu now tamverani munthu amakakodwa mu msampha kokakola miyala chimodzimodzi ngati munthu amene amasakasaka ndalama yakale amayenda mofananamo kwa mzungu pali mzungu tikapita kwa mzungu tikapeza mzungu ndiye mzungu amakhala ndi mzungu mavuto ake amakhala amenewo mungapeze miyala lerolo ndikubwera nayo kumva kuti a reserve bank akugula mukamakatenga mwala akuwuzani kuti akugula 400 pa galamu mwala wa mtundu wakuti inu kubwera nawo kuzafika nawo kuno akuwuzani kuti mwala umenewu uli ndi mavuto akuwuzani kuti uli ndi madzi mkati mubwerera nawo pamene mukukautaya paja akukatola wina kubwera nawo akukagula 600 pa galamu zimayenda mobalalika choncho ambiri ataya ulemu wawo ataya tsogolo lawo pamene akupanga bizinesi zimenezi lero ikhoza kukupasani mabiliyoni ambirimbiri Koma kuti mabiliyoni amenewa mukayendera, mumayenda nawo, mumayenda nawo, mukapeza kuti ngakhale kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za anthu okumba miyala, mukapeza kuti mumalowa chibalaliko pang'ono, ndipo kutha kwa munthu okumba miyala amatha ngati chisiru ku dziko lapansi, salemerera ayi. So ndiganiza kuti ponena nkhani zokhudzana ndi kukumba miyala zimakhala ndi mavuto ache. Inu mwaonererapo ankolo anu atalemera ndi bizinesi ya miyala, natchuka m'dziko la Awemba, anatchuka m'dziko la Mazula, ndipo munamva kuti kunagudwa ndege, munamva kuti kumeneko kunagudwa mahotela, ankolo anu anali komweko. munaona pa zimenezi. Tiyeni lero mulondole mmene zagwera zinthu zija zonse zija kungoti brrr pansi. Lero alibe. Tikumva kuti Kabanza uja akugulitsidwa ku Joni. Amayendera uja. Nyumba zija amagona zapamwamba zisakasa za zitini zija tikumva kuti anyamata, Mazula, akuzigulitsa mKwaZulu Natal. Zimatha choncho. mathedwe ake amayenda choncho. Pakati pa bizinesi ya myala pali malandilodi amene amafuna iwowo kukupatsa kapena kusakupatsa. N'chifukwa chake mumaona kuti ku bizinesi ya myala kumakhala chibalaliko kwambiri. Now, ndimalize nkhani imeneyi pokutengeraniso ku Baibulo muone kuti kodi mwala tikuyenda nawo motani. Tiyeni tipezeni malemba amene atithandizire kumvetsa bwino nkhani imeneyi, tiyeni tipiteni ku buku la Chivumbulutso chapter number 21 tione pa Petro watiuza za miyala ing'onoing'ono imene akuti inunso ndinu miyala ya moyo. Pamenepa ndikufuna ndipawalitse kunena kuti boma la dziko lapansi limayendera miyala ndikumene kuli mtima. Nayenso Mulungu popanga boma lache akuyang'ana miyala. Ndipo ndi mwala umene udzaweruze ndi kuononga maboma onse a miyala iyo yopanda moyoyi idzaonongeka. Zonse zimene tikukumbazi, ma mansion onse tikumangawa, ma city onse amene tikumangawa, kaya mukuimva Qatar ikuchoka ku miyala. chifukwa ni myala imene imatulusa mafuta kaya mumva Kuwait government kandi chani ndi myala tsono baibulo likutiuza kutha kwa myalayi kuti kodi idzatha bwanji mwala udzathedwanso ndi mwala unzace ndikuti tili ndi maboma awiri so tiyeni tione boma la mulungu limene taliona pa Yesaya 28 vesi 11 paja kuti atiikira mwala wa kumaziko, nayenso 1 Petro 2 vesi 5 akunena kuti ife ndife miyala ya mtengo wace wapatali. Tiye tione tsopano zimene Chivumbulutso akunena. Nkhani ya miyalayi sikuti inathera pafupi, ikuyambira kutali. Tiye tioneni vesi yake ya namba 19. Pa vesi namba 19 akunena kuti. Maziko a linga la mzinda anakometsedwa ndi miyala ya mtengo yamitundumitundu yamitundu. Maziko oyamba ndi yaspi, achiwiri sarafiro, achitatu ndi kalikedo, achinayi ndi saramajido. Now, muwerenga mpakana mupeza vesi nambala 20. Akutichosa kudziko lapansi akutionesa Yerusalemu watsopano mukapeza kuti miyala ikutsogola kukakhala kumaziko. Ndekuti ngati mukunena za Ziyoni mpingo wa dziko lapansi maziko ayalidwa pa miyala. Watiuza zimenezi ndi Yesaya 28. verse 11 ndi 1 petro 2 verse nambala 5 koma pokweza mtunda kuti tikupitano ku yerusalemu watsopano tikadzatuluka mu ziyoni walero wathupi tikukalowa ziyoni wotsiriza umene anthu oyera mtima akakhaleko tikupeza kuti kumeneko maziko ake ndi miyalanso tsono pokhala kuti ilili ndi yankho sulaliki Ndidzayenera kuti inuyo mudziwe kuti kodi miyala iyi akuyitchula pa vesi namba 19 ndi chani. Kodi mayina amenewa ndi mayina anji? Mukapeza kuti mayina amenewa ndi a Chiheberi ndiye dzina lililonse lili ndi tanthauzo lache. Pamenepa mukupeza kuti pali Sodamu, sichizungu chimenecho. ndi Chiheberi. Akuwuzani kuti pali sardiyo ndi Chiheberi, krustalo ndi Chiheberi. Now mukapeza kuti mayina ambiri a miyala anatenga mayina a Chiheberi, ndiye kuti inuyo mukatenga mwala wakuti rubi Musadayang'ane mwalawo, pezani tanthauzo la mwalawo. Tanthauzo la mwalawo ndi limene limatenga chochitika kwambiri cha zochitika za m'mwalamo dzinalo. Munthu ngati wapeza diamond, ali naye. Musangoyang'ana ndalama za mu daimondizo, koma muyang'aneno tsopano mphamvu za dzina la daimondi, ndiye muwapeze kuti amene adapezako daimondi, miyoyo yawo ili kuti lero? Nanga amayenda bwanji? Kodi chuma chawo amalemera nacho? Akalemera nacho, amayenda nacho bwanji? Amakathera kuti? Amayenda mu mphamvu za daimondiyo. Now, maina awawa mumawapeza m'Baibulowa, ngakhale maina amene timakawapeza ku mamaini. a miyala ali ndi matanthauzo lake, koma maina ambiri a miyala anatenga pafupi 97 peresenti ya maina a Chiheberi amene ali ndi kutanthauza kwake. Ndiye kuti next audio mukufunika mudzayambe kudziwa mainawa tanthauzo lake. Ngati munapita kukakumba rubi Kodi Ruby ndi ndani? Nanga mu zochitika za mu Ruby zili bwanji? Mukapeza kuti mizimu yomangika m'dzina la Ruby kapena mphamvu zomangika m'dzina la Ruby ndi zimene zimakhala ndi kuthekera kosankha munthu woti zikakhaleko. Ndiye kuti ngati sizingasankhe malingana ndi makalakitalistics a machitidwe a inuyo monga munthu ndi tsogolo lanu, mukapezeka kuti Ruby analipompo, ampeza ndi anyoni, inu simunampeze. Nkhani zake ndi zozama kwambiri, zokolanakolana, komabe Mulungu atisamalire, tauona mzinda ukumangidwa ndi golide. ndikhulupirira kuti inu ndi ine tikumvana bwinobwino ndiye kuti taona kuti tikamanena nkhani zokhudzana ndi miyala sitimangonena nkhani zimene zilibe koyambira kapena zimene zilibe kothera kwace tayiona nkhani imeneyi ndiye kuti inu ndi ine mundilole kuti pamene tikupita kumapeto koyankha funso limeneli lokhudzana ndi miyala Tiyeni tipiteni ku buku la Daniele amene tikocheze naye ku mavesi owerengedwa Daniele chapter nambala 2 Daniele chapter number 2 pa Daniele chapter number 2 tiwerenga vesi nambala 45 umo mudaonera kuti mwala wosemedwa m'phiri popanda manja Ndi pati kodi pa phiri pamenepo? Pamene tinali ku Ezekieli, chapter number 28, timapeza pa phiri koma miyala yake imayaka moto. Kodi si pomwepa mukupapeza pa vesi namba 45 pamene poyaka motopa pakutuluka mwala wina wasemedwa koma akuti unasemedwa wopanda manja? Agwire ndani mwala umenewu kuti akauseme pakuti pakuyaka moto? Ndi nkhani zosausa kwambiri ndi akuti mwala umenewu wosemedwa wopanda manja unayenda bwanji? Tiyeni tibwereze vesi namba 45 umo muwonere kuti mwala unasemedwa m'phiri popanda manja ndi kuti udapera chitsulo, mkuwa, dongo ndi siliva ndi golidi. Mulungu wamkulu wadziwitsa mfumu chidzachitika m'tsogolomo. Lotoli n'loona kuti kulimasulira kwache kwakhazikika. Tiyeni mubwerere, mumve mau amene akulankhula pamenepa. Akutiuza za mwala umene udzasemedwa koma opanda manja, ndi akuti anauona ukutsika ukupera golide, siliva, mkuwa, ndi mitengo yonse ya mtengo wache wapatali, kuphatikiza kopa ndi zinzache, akuti anaziona zikuperedwa, koma ndi mwala, wochokera pa phiri loyaka la moto paja adathawa Lusifala paja. Now chidzakhala chimaliziro chomaliza kuwononga dongosolo la nthawi ya pansi pano, udzakhalanso mwala. ndibwerere pomaliza kuti kukumba miyala miyalayi si tchimo koma lusifala amayang'anira miyalayi kotero kuti ambiri amasokonezeka. Amayamba kutumikira Satana chifukwa amakapeza kuti akugwira ntchito ya ulonda kulondera m'materitole a miyala. Ndi mmene anthu timabalalikira. Now, ngati mukukumba, kumbani dzikagulitsani chifukwa chimenechi chinachitobwera ndi Mulungu kudzachiyika ku dziko lapansi. Tikadakhala ndi nthawi, kuti inuyo mukuyenera kukumbadi, tikanapita ku ulosi wa Yesaya 45, kumene ankanena ndi Mfumu Koresi kuti, Ndidzamasula m'chuuno mwa mafumu, ndipo ndidzakupatsa iwe chuma chobisika cha kumdima. akunena chiti? Ndekuti tili mu 2025 mpaka pano mpingo ukuyenera kuyembekezeranso chuma cha ku mdima chimenechi chimene ena a iwo ayamba kale kuchipeza. Tsono nkhani izi ine ndikulekereni pamenepa n'takuyankhani ola lathunthu. Ndikhulupirira kuti mpingo komanso m'bale mwandimvetsetsa bwino pa chimene ndafotokozachi. Potsiriza, Mvetserani kuti Mulungu ali ndi anthu onse, ndipo ife tonse tidzilingalira. Koma mukalowa m'Baibulo ndi kuyamba kumva nkhani ya miyala, muitenge bwino, chifukwa panali pa mwala pamene Mulungu adayamba kulankhulana ndi munthu ku buku la Genesis. Abrahamu, kuti atchedwe kholo la oyera mtima, ankakakumana kuti? Pa miyala. amaamanga guwa la nsembe ndi pamene amayikapo nsembe. Pamene munapezera chitsanzo chabwino cha unsembe wa Yesu Khristu panali pa miyala. Muyang'ana maguwa ansembe onse 360 amene anamangidwa okhudza ana a Mulungu amakalankhulana ndi Mulungu pati pa mwala. Mateyu chaputala 24 vesi nambala 1 ndi 2 vesi nambala 2 akuti, Kodi simwamuona kachisi uyu? e Mwala wina sudzakhalanso pa unzache. Mundilole ndilekezere pamenepo mpaka tsiku limenelo. Amen.